ah ah ah aw ni ɲakuma somɔgɔw kori baasi tɛ yen nse ah ah ah bi baro eski aw hakili bɛ nin misigini in na eski aw hakili bɛ nin na hmm. Hmm, hmm, hmm. min hakili b'a la aw k'a fɔ n ye yani k'a daminɛ ee eh, hmm. donc sisan an bɛna bi baro kɛ walaha de kan walaha ee wa ne ma se ka ne ma se ka ne t'a dɔn walaha in a kɔrɔ ye mun ye donc komi ne ka bamanankan jɛlen tɛ kosɛbɛ donc ne ye n balimaw ɲininka ka n kɛrɛfɛmɔgɔw ɲininka ni mɔgɔ min b'a a kɔrɔ dɔn aa ne ma se ka mɔgɔ sɔrɔ min b'a kɔrɔ fɔ n ye donc aw minnu bɛ ka ne lamɛn n'aw ye walaha in kɔrɔ dɔn aw bɛ se ka ɲa n ma k'a bila commentaire la walaha kɔrɔ ye jumɛn ye ahan donc au moins n bɛna dɔ fara n ka dɔnta kan awɔ ee hmm, n t'a dɔn hakili t'a la a kɛra san min na mais image in kɔni image qualité b'a yira k'a mɛnna image qualité b'a yira k'a mɛnna mais ne bolo nin walaha a ye mali sinema nasankɔrɔta a ye mali sinema nasankɔrɔta kun jumɛn na ne bɛ n'o fɔ aw ye pour moi ne bolo a y'a lasankɔrɔta parce que kuma caman b'a la surtout politiki ko kuma ninnu politiki ko kuma ninnu a balamusa tilew la a kuma caman fɔra mais depuis balamusa ninnu ka filimu na est ce que walaha de tun tɛ fɔlɔ ye année 90 euh, kuma ninnu kuma la parce que kuma minnu fɔra walaha kɔnɔ aa donc et puis a bɛ bɛɛ de dɔ de bɛ fɔ bɛɛ ma quoi k'a ta politikiw la an ɲɛmɔgɔw fo ka fo ka bila population na dɔ bɛɛ de bɛ ta sɔrɔ a la dɔ de bɛ fɔ bɛɛ ma parce que bɛɛ de bɛ problème kɔnɔ parce que bɛɛ de jo tɛ ko dɔw la donc dɔ de bɛ fɔ bɛɛ ma ee non ne yɛrɛ kɔni a tun bɛ se ka diya ne ni so dɔ tun bɛ yen production so dɔ tun bɛ yen ka seri in reprend ou bien mɔgɔ min yɛrɛ ye seri kɛ est ce que bubakari sidibe tɛ hakili t'a la bilen donc mɔgɔ min ye seri in kɛ a tigi ka segin seri in kan k'a bila mali contexte la bi bi in na et puis 2021 imaginez vous 2020 2021 walaha version e a n'a image ɲumanw bi image numérique ninnu olu la e eh, aw hakilinata bɛna kɛ mun y'o ye maison production dɔ de kan ka walaha ta tan mais ka ta comme a u y'a Boubacar Sidibe y'a kɛ cogo min na parce que tellement que acteur ninnu kun ii non y a pas deux quoi u kun bɛ s'u ka baara la foyi foyi de kun t'a jɛ foyi foyi foyi foyi ee donc acteur n bɛna dɔɔni dɔrɔn de f'aw ye a histoire a bɛna daminɛ cogo min na donc acteur principal ye eh, Amion u y'o tɔgɔ da ko Amion Diko donc Amion Diko ye mɔgɔ min ye cɛ min don cɛ min danayamɔgɔ don et puis baarakɛla don donc et puis fɛn b'a la principew b'a la donc euh, mɔgɔ min don fɛn ka d'a ye quoi sariya ɲuman ka d'a ye et puis ka baara k'a kɛcogo la o de ka d'a ye donc sisan Amion furulen don muso dɔ ma et puis mais u dɛsɛlen bɛ ka den sɔrɔ donc sisan buramuso kɔrɔba peresera buramuso fitinin kɔrɔ donc ale fana bɛ ka den fɛn pour que ka den forcer un peu pour que u ka muso filanan ta ɔ den dun pereselen tɛ denko la mais musokɔrɔba k'ale bɛ fɛ k'a denw ye ko yanni a ka taɲa aa donc o kɔni o problème bɛ hali bibi in na an bara o problème sugu bɛ bibi in na an bara ah, Ala n'a ka ko donc euh, an kan ka miiri et puis k'an hakili to fɛn dɔw la donc euh, o ko kɔni en tout cas an ma évoluer o ko ninnu na dɛ halisa o ko de bɛ sen na bi halisa o ko de bɛ senna bi en tout cas a série in na mɔgɔ caman acteur caman ni actrice caman de b'a la et puis u bɛɛ de ka jeu de ka ɲi quoi u bɛɛ de ka jeu ka ɲi donc mɔgɔ dɔnnenw caman b'a la et puis minnu yɛrɛ bɛ dɔn minnu dɔnnen kun tɛ a kuma la donc euh, fɛn yɛrɛ kɔni a bɛ kuma bɛɛ de fɔ société kɔnɔ kuma sociétéw entreprisew kɔnɔko kuma du kɔnɔ du kɔnɔ kumaw ani politique ko kumaw nin bɛɛ de bɛ eh, eh, nin bɛɛ de bɛ Walaha kɔnɔ et puis Walaha kɔnɔ passion b'a la fagaliw b'a la kasiw b'a la sonya b'a la et puis trahisonw b'a la non ne yɛrɛ kɔni bolo ne y'a classer en fait film minnu film minnu kan ka lajɛ Mali ko la quoi ne y'a bila olu de la eh non et puis acteurs ninnu ils sont bons et puis expérience caman de b'u la expérience caman de b'u la eh, image in kɔni a filɛli ma nɔgɔn dɛ bibi in na a filɛli ma nɔgɔn bibi in na parce que an ka image numérique ninnu donc olu y'an fɛn dɔɔni donc n'i b'a lajɛ a man nɔgɔn parce que image fɔlɔ imagew de don quoi mais vraiment ni mɔgɔ min b'a fɛ ka scénario duman lajɛ mali film na walaha kɔni o ye ko ye i bɛ se ka film min lajɛ i b'i concentrer quoi i bɛ ɲinɛ image kɔ ka histoire lajɛ quoi ka histoire lajɛ et puis ne yɛrɛ kɔni fɛn fɛnɛ diyara ne ye musikini diyara ne ye a daminɛ kuma a daminɛli musikini kɔni parce que ne bolo a fɛn min don ayi a bɛ mɔgɔ la don kosɛbɛ ne yɛrɛ kɔni kuma bɛɛ ni ne y'a mankan mɛn dɔrɔn fo n bɛ content n yɛrɛ ma fo n bɛ content n yɛrɛ ma en tout cas aw yɛrɛ hakilinata kɛra mun ye walaha ko la aa aw bɛ ɲa ma minnu y'a lajɛ a ye n'a fɔ n ye minnu m'a lajɛ franchement a ye t'a lajɛ parce que ça vaut vraiment le détour quoi a ye taa vraiment a lajɛ parce que filimu min don c'est très très très très intéressant et puis fɛn bɛɛ de b'a la ingrédient bɛɛ de b'a la film duman ingrédient bɛɛ de b'a la donc euh, donc bi baro tun bɛ walaha de kan donc ne b'aw bila yan fɔlɔ a k'an bɛn don wɛrɛ awɔ donc a ye soin t'aw yɛrɛ la dɛ covid in bɛ hali bi a kana ɲinɛ a ka ninnu vocaliw partager et puis aw kana ɲinɛ fɛnɛ dɛ n bɛ ka review fɛn fɛn kɛ a playlist bɛ n ka youtube sanfɛ donc a bɛ se k'u lajɛ directement a bɛɛ donc walaha fɛnɛ o playlist disponible don donc a bɛ se k'a lajɛ k'a ta début f'a fin donc n'aw tilala a ka commentaire kɛ awɔ o de tun ye bi baro ye donc a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ